ma ekene m unu ndị be anyị nya dịba na adịba asị nya dịba kwakwa na adịba igbo be anyị na-adị mgbe ochie ka nnụnụ ji ebe n'osisi kpọrọ nkụ ochie anya ka eji etute ochie ụzọ mana ọ bụ ochie otu na-atawa ọjara ịmụ mma mmụọ dị ọgbara igbo bụ igbo na ọ bịa m n'isi o nwere ka ọ na-aba adị n'obodo obodo eneruo dịka anya ife e ji mara nze na ọzọ na be anyị ugbene ugo na-aba ọma hụrụ eziokwu na-ekene ka m gba ofu ugbene ugo ekpe m ofu ugbene ugo n'isi ofu ntuobi ka o ji abụ ugo kpaba ike were m ntuobi tụgbunyuo ya anya okwu dị n'ọnụ ogbu ọja ndị igbo nwa na aka ọdịkwa ike achọghị okwu mama ọnụ na-eke na-abara ya mba ihe bụ n'aka nnere mkpamkpa nkwụ na-agba etegharị na ọ bịagwo n'isi ife na-eme n'igbo adịgwo m njọ o nwere ife oyibo na-akpọ leaders ndị na-emegeneta obodo anya ndị na-ejere obodo ozi ndị na-achị obodo achịchị ndị ike keduzi ka nke be anyị si wee bụrụ ha e je na ana yoruba ndị be fe na-agba mbọ ka be fe wee dịrị ha mma e je arụ ụzọ e cheta ka a rụọ be fe enwee seaport agbaa mbọ kpọ na ọ dị be fe i je n'ugwu awụsa e mere enu e mere ana awụsa ya eji ọchịchị n'aka ụzọ dị be ndị awụsa a na-arụ ya arụ na ene anya na kịta na a rụọgo dry port na ugwu awụsa ndị igbo be anyị ndị afụ akpọrọ leaders be anyị onye azaji ụnụ leaders ụnụ ncha followers kacha ụnụ mma na eziokwu maka na eziokwu ọkwọ nna azụ ara nna nya ha bụ ka nwere ọkpa wee gbadobe anụ nna atọ ọbara na-agba nna eze nya ma n'uru ọka dị na nya ma anụ ka njụwa ndị be anyị kedu ka e yi esi kọcha ji n'ala Igbo jebe Germany ijebe oriri ya na ịna anya na onye kọrọ ji n'ala Igbo jebe Germany oriri ji ọ bụ ya na ndị ichie so wee jebe ndị ichie na Igbo be anyị esoro fe jee ọ bụ ndị nze na ọzọ soro ya wee jee nya ka m ji asị ụnụ na-adị mgbe ochie ka nnụnụ ji ebe n'osisi kpọrọ nkụ senator jere Germany oriri ji ka ụmụazị Igbo jere etitọrịa maka na be ndị ọcha ife na-aga ọfụma mgbe e mere kwuo m okwu Ike Ekweremadu jere Germany oriri ji ụmụ ikorobịa jide titọsịa ndị adọkarị ya akwa ndị etie ya ihe ọ nataba anya na-ewu ka nnata ojukwu ka njụkene m ụnụ mgbe afụ ndị oyibo kpụrụ Nnamdi Kanu wee kpọchie mmadụ one bere akwa mmadụ one tiri mkpu ka njụọ m ụnụ nya ka ọ na-abụ ọ dị ka ya dị ndị na-achọ ka igbo dịrị anyị na mma ma asị ekwuna okwu anyị nwere ndị na-aza leaders e jiri ụmụazị IPOB na-agbagbuchi ka na-agbagbu ọkụkọ dịka ọ bụ ọkụkọ na-anwụ ndị nwa na-aza leaders gbachaa nkịtị a na-eme ka a na-eme nke egbuore atụrị ụmụazị na mmiri onye ọ dị adịghịkwa ọ dị ka ọ dị na gboo ndị afụ na-egwu koolu n'enugwu gboo gboo ndị yọrọ ka etikwere tọrọ tọrọ ndị oyibo were egbe gbagbusi ndị be anyị o ruo ka ebejere ndị ụka asasị sọfụrụ ndị ọchịchị ebejere ndị ọchịchị fa sị na ihe oziọma kwuru bụ eziokwu na ndị a na-ekwu okwu mere nke arụ ndị jiri egbe gbagburu fa mere arụ gịnị ka fa jiri mee arụ fa yọrọ ka etikwuoro be tọrọ tọrọ a sị na onweghị ụka ya-eni ya ma ozu onye abịakwana fa akwa ndị Igbo gba nkịtị mgbe afụ anyị enweghị ndị ọchịchị tata eche na anyị enwego ndị ọchịchị ejije na-egbu igbo ka a na-egbu ọkụkọ onye ọbụna agba nkịtị nna anyị Ike Ekweremadu jere Germany ọ na-abụ o ju nkịta anya ọ taa onye nwe ya ka m kọọrọ ụnụ akụkọ ọ bụrụ na Naịjirịa ka etiri Ike Ekweremadu ife ka tata ịfụta n'okporo ụzọ ị ma mgbe etiri ife ma ị makwa onye tiri ife ọsọkwa gị nye amana ya ị na-agara onwe gị polisi akụ gị aka iruo na steshọn eso m n'eziokwu 10,000 ka ị ya-eji bere onwe gị ndị be anyị ọkwa nnene anwa anwa bụrụ na iso ndị mara ụra 100,000 ị maa ụgbọrọ nabọ ịkwụọ 200,000 ọ bụzie na ị kụrụ ya ọkpọ 500 o nwee ka i si pịa mgbe ajara 1 million mana onye awụ na-akpụchara ya ogbu iwu ejighị ihe ife iwu ejighị ji ya okwu igbo be anyị na Germany ebe ejere oriri ji nene nụkwa anya okporo ụzọ ana igbo na sadụ ya arụ onye kwuru onye ma ihe Ugwu Onyeama a ka na-aga ya aga enugwu ọnịcha expressway ọkwa Golgotha ka m na-ekwu n'eziokwu ịla bụ osi wee dị n'akwụkwọ nsọ ụzọ bụ sọ okwute ka anyị na-agbazi enugwu port harcourt expressway ọ bụ be mmadụ ka ọ bụ be mmụọ Okigwe eji eji 15 minutes wee jeruo isi ebe afụ wee jeruo ọ kwụrụ ọtọ one hour 30 minutes ka a na-agba n'ime ebonyi agba n'ime abịa ebe ka a na-eje Okigwe ndị be anyị ọ dị mma ịnọ na Abuja ahọ ịsatọ ụfọdụ ahọ anọ ụfọdụ ahọ iri na isii onwe seaport dị n'ala Igbo nke na-arụ ọrụ na eni nke dị na Rivers na Igwe Ọcha ọdụ ụgbọ mmiri dị n'Igwe Ọcha ọ da arụ ọrụ nke dị na ala Kalaba ọ da arụ ọrụ nke dịkwu n'Onne onweghị nke na-arụ ọrụ emere enu emere anị ife eji mara Igbo wụ mgbere afịa o nwee ka isiri ịtụ afịa o jere na Lagos bido Lagos wee ruo Ọnịcha kọstọm nọ n'ụzọ opekata mpe iri atọ 30 fa ncha ị ya-akwụchacha ha ụgwọ ịkwụkọta ụgwọ kọstọm kwụchacha ọkwa ngwa ahịa ị clearara na wharf wee buru na-ala kwụcha ụgwọ niile ebe ịfọta na paakịa gị ị kpasuo iwe ebutuo ngwa gị niile iji na ka a na-achọ isi nnebe efutucha ya na na-agbagharị gị iji aka gị bugobe moto ji eje ofu mbọchị natara na igbo were abalị ịtọ wee nataruo mgbe afụ a na-ekwu ngwa afịa ọ ka dị mma ka njọ ma ọ bụrụ ife mmebi igbo be anyị na eziokwu gwene ha na awa na aba ka m jụkene ụnụ ele mgbe esi achị anyị ọrụ ya ka mma ya na-ekwu na ndị niile na-anọchite anya ndị Igbo gboo ma ndị gọvanọ ma ndị sinetọ ma ndị House of Rep rukwe na kanselọ ha ncha enweghị nke bụ ezigbo mmadụ n'eziokwu maka ha bụrụ ezigbo mmadụ o nweghị ife ọzọ ihe eme gọọmenti ekweghị ekwe ịgbafụ Nnamdị Kanụ maazị Nnamdị Kanụ Ọhamadike Biafra ife ọ na-ayọ na ịyọ n'ele nwa Naijiria si dị na ọ dịzighị mma na ya chọdịrị nwere onwe ya ọkwa eziokwu ụfọdụ ekweghị ekwe ụfọdụ kwere ekwe Ọhaneze wepụtara restructuring erie ara onye ma ma enyego fa ego maka ada ekwuzi okwu ya restructuring anakpugo summit emere na Nike Lake Hotel na Enugu emetere ihe gịnị gọvanọ anị Igbo niile bịasara nya ma ife ndị Niger Delta bịakwuru ya ndị South South were bịa emetere gịnị fa ncha niile okwu azụ mgbe e mere akpa niile kpacha ekecha na mgbe bụrụ na obi ndị asọbụrụ aka okwu Igbo ejebekwa ebe a bụ ka Igbo si wee sie ike o nwere mgbe e kwuru na a na-ekwusi ike na-enyegwo kọntraktị ụzọ anị Igbo mgbe gboo awọdụgo Enugu Ọnịcha expressway awọdụ ta awọdụ gharịkwakwa ego afụ ejiri wọdụ ya ọ dara mmanụ onye nyere ego rie ndị na-achị anyị wee na-ajụ ajụjụ Enugu Port Harcourt Express Port Harcourt Express arụ ọkara adịrị eje n'Aba ana m ajụ ndị afụ nọ n'Abia steeti onye Abia nọ na sineti ọ dara mmanụ House of Rep nọ n'Abia dara ha mmanụ gọvanọ na-achị Abia fa ncha ọ dara mmanụ o nwe ka e si eru Aba ezi agaghị nye chacha ibu onunu moto na-arịkpu ịbacha na ana gbenite gị emebighị injin agba ọkụ fa ncha ṅụrụ mmiri ọkwa ife mere eme n'anị Igbo be anyị wee na-ajụ ndị be anyị ndị nwa na-anọchite anya anyị kwune na eziokwu ka obodo mara ndị bụ ndị ife nwa a ka na-eme ụnụ be ndị ọcha mbido ka ọ ka bidoro o nwere onye nke bụ foreign affairs minister o jere ebe o jere be ndị ọcha mgbajara ruo ya ahụ akụbakwa na akụbakwa maka na nwata jara aka na ya ya eti okenye ọkpọ o tiri otu ihe oti gokweni nke mgbe etiberegoro etiri onyinye n'isi onye ọbụla sị na ya nọchi anya ndị Igbo o nwekwe ka isi kwadobe ije obodo oyibo kwado nnara ọra oge na-adịghị anya gbadatakwa n'ala Igbo be anyị n'eziokwu maka gịnị e kwuru na ọ na-eme o ju nkịta anya ọ ta onye nwe nya ni otu aka o ji wee dị njọ ndị Igbo na oyi adịrị anya na mma ije anọchite anya anyị kwube okwu ji emetụ Igbo ọ bụzi na ị nara ego i jee zuoro onwe gị ike kedu ife kpatara na o nweghị hospital na-arụ ọrụ na be anyị ụzọ agaghị aga